igbo ekene m unu mgbede ọma nụ nke e chiri nya zelụ ava m bụ maazị ejimọvọ mbamali onye mpaghara amago na nsugbe nenekwana n'iru m ahụ iru nwoke bụkwa ọrụ hmm? ezigbo onye igbo yeenụ ntị n'ọnụ m na unu ga-amụta ife ee eji m akụkọ ugoezue na ive mma wee bịa ụmụaka naabọ maazị okongo mụtalị maazị okongo nụrụ nwaanyị nke izizi ọ mụtalị ya ive mma bụ nwata nwaanyị o wee cheve nwa cheve nwa cheve nwa nwunye ya atụnwerọzi ime ọzọ ọ mụtarọ nwa nwoke Maazị Okongo eje wee nụọ nwaanyị ọzọ ọ mụta nwa nwoke a na-akpọ Ugoezue Ugoezue na ive mma bụ ụmụaka naabọ malụ mma rinne nwee akọ na uche mana ive mma mara akwụkwọ Ugoezue na-aba n'ọvịa gbaa nta gbata anụ bunete va wee sie nni lie nwee aṅụrị na ezinụnọ mana m ugoezue o ni na-abụ mgbe ụvọdụ ọ vụ anụ ọnya mmadụ matalị o buli e bunete va elie ị vụrọ na ori dị ime nwa nọọ agwa ọjọọ ka ọ bụ ajọ mkpụrụ ka ọ bụ n'ime ugoezue ma ive mma enwerọ ajọ agwa n'ime ya bụgodi sọsọ ovu ive mma malụ mma rinne nke na ọ na-aga n'ụzọ nwata nwoke zuo ya n'ezi uche ya pụọ unu mara ife m mean unu mara ife ọ pụtara hmm? em mana o lulu ovu mbọsị mama ive mma wee were ekworo na anya ukwu na obi mwute ọ ga-esi bụ na nyewa bụ nwaanyị nke izizi amụtarọ nwoke na emesịa na di na di ya bụ papa va mesịa tọsịa n'ụwa wee nwụrụ na ọ ga-abụzi nwaanyị nke ịbụọ ni na nwa ya nwoke ga-abụzi ndị bụ ndị isi ezinụnọ o wee je wee gwọta ọgwụ wee tinye na nri ugoezue ga-eli ma ọ bata nta ugoezue wee jesịa wee bata wee gbute anụ o wee bụ na nni ni a na-agụrọ ya maka na ove onugbu ni o livegolo mkpụrụ ụbọchị ịtọ gara aga o wee were anụ nụ wee mechasị wee sikọnata obele ove wee lie wee bukọrọ ove nne ya ukwu ni wee kwala ya n'ite dakwala ya n'ọkụ mama uwe- mama ive mma wee jesị wee bata wee bulu nni wee jekwa n'ite wee kulu nni kulu ove wee live nni lichesie dinala anị ka o zuo ike maka na o jere ugbo ike ni ka ọ na-ezu si na ya banye n'ụla a na-eche ka ọ teta o teterọzi ọ bụ na nwaanyị esigo n'ụla wee banye n'ọnwụ ọ bụrụ ive ni o wetara ka o wee gbuo nwa onye ọzọ gburu ya maka ekworo na anya ụfụ na anya ukwu emesịzie Ugoezue oni ị makwa na ọ na-abụ o jee n'ọvịa mgbe ụfọdụ buru anụ mmadụ ya bụ na ori dị ya na anya Ugoezue mesịziri wee zubezi ori a na-avụ anya nke na ndị obodo kpọrọ ndị uwe ojii maka na o zuru ori nke o gburu mmadụ e wee jide ya ndị uwe ojii wee kpọrọ ya wee tụọ ya mkpọrọ mkpọrọ ọ bụ na ọ ga-apụtarọzi apụta Ugoezue wee si otu a wee jebe mama Ifemma anị ejebekwugo mama Ifemma mesịziri nwa ya nwaanyị wee nụbazi ọkpara eze ọkpara eze bịa nụrụ nwa ya nwaanyị dịka nwunye ọkpara eze ga-abụnụ igwe ma emesịa papa ya nwere ego rinne wee bụrụ na echi dị ime ma kwọrọ nwa n'azụ ma onye na-enwerọ ndidi aga-amarọ ive echi ji na i nwee ndidi were nwayọ nwayọ na-eso ụwa wee mara ive echi ji ya bụ akụkọ m egbukwaranụ m ya ịchafụ na ọ ka-arapụ ito ogologo rinne ka o wee kwe gị ghọta kwe gị kilie hmm? ama m na unu nwere ive mmụta unu mụtara na papa Ugoezue oni ji maka ka o wee mụta nwa nwoke o wee mụta ọnọchiri obi o wee mụta ọnọchiri obi wee nụa nwaanyị naabọ esemokwu wee dị papa Ugoezue ejirozikwana nwa nwoke ya ni na mama Ifemma anị ji maka ekworo na anya ukwu wee je wee gwọta ọgwụ ọ nọrọzikwana n'ụwa ya bụ na ife mmụta dị na ya riri nne na onye nene otu lee họrọ wee mara ebe ọ ga-esi wee mụrụ ife mmụta nke dịka o si dị n'ezinụlọ ya ndị be anyị ekene m unu aka m bụkwa maazị ejimọfọ Mbamali onye mpaghara amagụ n'obodo nsugbe ka emesịa nụ